Democracy is the people, by the people, for the people. Smartmatic is Anabero, by MCP, for Chakwera. Ofufuza ndege akunena kuti the nation should get the report before the president. Bodza ineneni. chifukwa achakwera ayiona kale ripoti the inquiry was constituted by the president to clear the smoke zimene apeza mu ripoti limeneli is based on clearing the mist akuluakulu president komanso anthu amene amafufuza nkhani imeneyi ndi okayikisa emma kaliya ali ndi udindo m'boma la chakwera sapota wa mcp mu 2020 jabbar alide anakwatira m'bale wake wa monica chakwera brother in law wa president mary nkosi ndi member wa mcp komanso advisor wa chakwera ku state house sunduzwayo madise anapasidwa maudindo ambirimbiri mboma limeneli chairman wa sports council vice chancellor wa university of malawi amayendera mapulado a chakwera monsignor thawale ndi chairman wa public affairs committee analandira ndalama kwa mcp kuti asamadzudzule chakwera systematic anyamata azikwanje corruption nrb kupanga ma id a fake pac yangokhala chete zonsezi Amene akuchititsa ndi Monsignor Thawale ndiye lero akupezeka mu Commission of Inquiry chikhalirecho amacheza ndi Chakwera. Alan Chinula anayimira mcp pa mlandu wa chisankho mu 2019 amacheza kwambiri ndi Chimwendo Banda. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe.
Pastor Nyirenda ndi m'busa wa Seventh Day Adventist. 2022 anamuyitana Chakwera ku Mzuzu ndi kupempha nkhosa zikavotere mcp. Lero ali mu inquiry. mukaonetsetsa bwinobwino opposition utm akubanja kaya ndi catholic bishop sanasankhidwe mukafukufuku ameneyo amalawi tilimbe mtima commission of inquiry tidzachita pa 16 september 2025 aliyense polowa mchipinda chovotera osayiwala chikangawa forest history is the best teacher 1994 amalawi amakumbukira thambani kumene kunaphedwa anthu four ulendo uno osayiwala chikangawa kamuzu anatiuza kuti agadama anachita ngozi ya galimoto akuti a dick matenje anaomba mtengo ndikukagwera kuphedi leronso akufotokoza nkhani ya chifunga iyayi nyengo sinali bwino pilot anapanga mwakuti ndege inaomba mtengo this and that akuluakulu army imapanga training nkhalango zoopsa koma pa tsiku limeneli anatiuza kuti malawi army singafike chikangawa 1994 kutabwera democracy apolisi amene anapita kuthambani anaulula agadama anachita kuphedwa ndi mahamala amene anachita zimenezi anapasidwa ma 1000 kwacha ndi john tembo dokotala wa postmortem anamuwuza kuti alembe lipoti labodza history is the best teacher chaka chamawa mcp ikachoka zambiri zokhudza imfa ya chilima tidzamva black box ndege inadzadza anayibweza itafika ku mzuzu kaya inagwera kokhwithima kosafikira asilikali zonse zidzaululika
kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ndikuoneka kuti uh, nkhalango ndiyokhwitima 2025 tonse tikagonetsa mizimu ya anthu 9 amene anaphedwa ku chikangawa inu Mzimu wa Gadama unagona 1994 pamene chilungamo chinadziwika. Lazarus Chakwera akukhala moyo wachikale akuona ngati this is 1960. Mbuyomu anakhazikitsa commission of inquiry ya maalubino mpaka lero sinatuluke. 2022 anakhazikitsa inquiry ya Chizuma. kunatuluka lipoti labodza apolisi amene anamanga acb director anawapanga promotion mwachisanzo police commissioner ackis muwanga komanso inspector samuel mwanga anatsogolera pomanga chizuma koma lero anawapanga promote asilikali amene anabisa black box anawakweza udindo pa 10 juni ndege itagwa kamajekete jezebel amalesa apolisi kupita kuchikangawa mpaka lero sanachosedwe ntchito akunena kuti the nation should get the report before the president kodi akuuza ana kapena zidole anthuwo anasankha yekha ndiye angalephere kumuonesa report akuluakulu next time osasankha chitsiru ngati president wa dziko munthu uyu anasanzika bwinobwino ndikupita kukagula petulo ku dubai lero wakapezeka ku phwando la idi akutafuna ziboda za ngamira